Wawa zfumu wawa zfumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhudzana ndi mtsikana amene akulira akuti mamuna wake amakhalira kumpasa zimatenda zosiyana siyana mtsikana ameneyi zina lake ndi Olivia amachokera ku Blantyre akuti Olivia adakwatirana ndi mnyamata amene amachedwa Jerome kadayambika ngati kachibwenzi koma ali pa chibwenzi mayi ake a Olivia komanso bambo ake sadavomereze za ubwenzi wawo adamuuza Olivia, chonde mnyamata ameneyu usapange naye chibwenzi, mnyamata ameneyu usamkwatire, zotsatira zake Olivia sanamvere makolo ake, adathawitsana, adayambokhala ndi Jerome, china chilichonse chinali bwino, adayambokhala mu chaka cha 2023, akhalae akhalae, ndakuti mu chaka chimenechi, Chakumapeto mayi ake adamwalira. Atamwalira, Olivia adapanga chiganizo chopita kumaliro kwa mayi ake koma bambo ake adamuletsa chifukwa chakuti iyeyu ndi mayi ake sankayankhulana nde adamuza kuti usabwere kumaliro kwa mayi ako chonde usabwere chifukwa chakuti ali moyo sunkayankhulana nawo nde chonde usabwere. Zosatira zake Olivia sanapite kumaliro kuja. mpakana mayi ake anayikidwa nde amapitilizabe kukhala kukhala e amapitilizaso kulera mwana wake koma bambo ake sadamkhululukire ayi sankayankhulana nawo bambo ake mpakana bambo ake mu chaka cha 2024 adamwalira mu nthawi imene ankamwalira bambo ake Olivia adaliso ndi mimba ya mwana wina china chilichonse chinali bwino banja lawo linali labwino ndithu Nde kudapezeka kuti bambo ake aja atamwalira, maliro anaikidwa, china chilichonse chinali bwino, komano bambo ake aja asanamwalire adalemba will, nde mkati mwa will muja dzina la Olivia munalibemo. Anaika maina a ana ena. Mubanja mwawo munali ana folo, iyeyu adali womaliza, wachifolo, sanampase china chilichonse. Koma kuchokera munthawi imeneyi. Jerome anasintha khalidwe. Adayamba kuledzera, adayamba kummenya Olivia, adayamba kuyenda ndi atsikana osiyanasiyana. Ndiye Olivia akamulangiza Jerome, zimene ukupangazi si zabwino, zimathera ndewu. Moti thupi la Olivia lili ndi zipsera mwinamwina chifukwa cha Jerome. Amakhalira kummenya ngati chipunching bag. Ndiye akuti wiki yatha Jerome anabweranso ndi mkazi wina kunyumba. Nde Olivia atamfusa Jerome, chikatere ndi chani obweresa mkazi bwanji mnyumba muno ineso ndili mommuno zukhala bwanji, Jerome ananena kuti iweyo ulibe china chilichonse ndimakudyesa ndine, ndimakugulira zovala ndine, ndimakupangira china chilichonse ndine nde ineyo sungandiuze zochita ine ndi mwini wake wa nyumba iweyo ulibe kena kalikonse makolo ako sadakusiyire china chilichonse nde usandibowe. Kwa ine, ulibe phindu lina lililonse. Ndi zimene anamuuza. Zotsatira zake Olivia anatenga katundu wake, ananyamuka anapita kwawo. Panopa wabwerera kunyumba kwa makolo ake, nyumba imene anasiya makolo ake, imene ili m'manja mwa azibale ake. Iyeyo akungokhalamo chifukwa chakuti nyumbayo idali ya makolo ake koma iyeyo alibe kena kalikonse. Ndi pamene amapita kumtumbira kwa bambo ake kokapepesa komanso kwa mayi ake. kokapepesa. Kenakono amabweretsa nkhani imeneyi kwa ife ndi cholinga chakuti anthu ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu, choti mudziwe ndi ichi, kholo lina lililonse limafunira zabwino mwana wake, silimafunira zoipa mwana wake. Nde makolo ngati akuuzani, ichichi sichabwino, vomerezani guys. Musandiuze kuti, Aa, munthu ameneyu m'mamkonda kuposa makolo anga, munthu ameneyu, ee, ndidzafa naye limodzi. Mukanika kufera makolo anu, mukafera munthu woti mwakumana naye zaka 6 zapitazo, umenewo umakhala uchitsiru. Mukuzipha nokha chifukwa cha munthu woti mwangokumana naye zaka folo, kukanika kuzipha nokha chifukwa cha makolo anu, umakhala uchitsiru. umakhala uchisilu guys muchina chilichonse chimene mukupanga sogozani makolo anu chifukwa chakuti ndi amene anakubweresa pa dziko lapansi ngati ukutha kuyankhula ngati ukutha kuyenda ngati ukudya china chilichonse chimene ukupanga adakuphunzisa ndi makolo nde lemekezani makolo anu palibe munthu amene amakukonda kuposa makolo ako.